minnu ni tora kɛlɛ in na ani siwiliw ani maliyɛn o maliyɛn n'a tora kɛlɛ la ala ka hinɛ u la ala ka u dayɔrɔ suma ka tila ka foli bila ka taa an ka jeunesse fɛ surtout les aigles u ye mali kunnawolo siɲɛ caman hali kɔsan in la u ye victoire fila sɔrɔ o ye o diyara maliyɛnw ye kosɛbɛ n b'a fɛ k'u fo o la gouvernement tɔgɔ la k'a fɔ maliyɛnw ye n'i b'a fɛ ka a faamu kosɛbɛ min kɛra san kelen kɔnɔ f'i ka hakilijagabɔ kɛ an bɔra min an bɛ yɔrɔ min na an b'a fɛ ka taa min an bɔra min salon le 11 juin 2021 président ye a ka danaya ka gouvernement sigira tile dama dama kɔfɛ le 16 juin conseil des ministres kɛra président de la transition min y'an ka danaya d'an kan o don a ko an ma k'ale bɛ segin a kan k'a fɔ gouvernement kan ka baara sinsin fɛn naani kan ani duuru lakana k'o sabati jamana kɔnɔ ka réforme politique institutionnelle k'o kɛ k'a waliya fo a ka se a dan na ka gouvernance jamana gestion taabolo a ka ɲɛ ka réduction de train de vie de l'état o kɔrɔ ye wari min bɛ don état ka baara la an k'an jija ka dɔ bɔ a la n'an ye dɔ économiser a bɛ se ka don musaka wɛrɛ la a laban ka accord d'Alger an k'a waliya mais k'a sɔrɔ Mali ma tila tila et enfin ko an k'an jija élection ka se ka organiser n'a organisera élection ka organiser k'a jira ko maliyɛn sɔnna résultat ma président ko an ma o don a b'a jija sira ka gɛlɛn kojugu aw man ka échouer mais aw b'a dɔn ko gɛlɛya bɛna sɔrɔ sira in kan caman bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ min tɛ sɔn a ma mais o ye maliyɛnw de ye a ye taa maliyɛnw bɛɛ fɛ ka kuma u fɛ a b'a jija maliyɛn bɛɛ ka sɔn a ka baara ma o la a ko inclusivité k'an ka taa bɛɛ fɛ an bɔra o réunion la ne yɛrɛ ye partiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n ye kalo kelen kɛ ka réunion kɛ ni partiw ni société civile ni association ni organisation bɛɛ a laban bɛɛ ko k'u sɔnna gouvernement b'a fɛ ka min kɛ k'u sɔnn'a ma mais parti dama dama bɛ minnu y'a fɔ k'olu ma sɔn k'olu tɛ sɔn réforme ma k'olu tɛ sɔn organe unique ma ko lutte contre la corruption o tɛ gouvernement de transition ka baara ye an k'o bɛɛ to élection kɔfɛ k'a sɔrɔ o waati la parti ɲɛmɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka taa campagne k'a ka yɔrɔ la mais politique kuma de don

ministre de la fonction publique a ye baara kɛ kosɛbɛ n b'a fɛ k'a fɔ o la ne yɛrɛ waati dɔ la n farala a kan an bɛ sigi fo minuit une heure an ni sɛndikaw an bɛnna ko la ala barika la jamana sumayara an ye lahidu wɛrɛ ta k'a fɔ conseil national de transition min bɛ assemblée nɔ la

an y'a respecté ala barika la an taara an ni CNT kumana CNT yamaruya d'an ma an ka se ka baara kɛ o kɛra le 2 août 2021 o kɔfɛ comme président ko k'an k'a lajɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an continua ka réunion kɛ premier ministre ministre de l'administration ministre de la refondation ministre des réformes politiques institutionnelles fo le 25 septembre 2021 maliyɛnw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Parti politique ni association bɛɛ a kɛra ko la table ronde des forces vives o don de Maliens ye décision ta majorité k'u bɛ taa assise nationale de la refondation la assise kɛra min bɔra assise la Maliens ko k'olu b'a fɛ transition ka kɛ ka bɔ kalo wɔɔrɔ ka taa san tan mais Maliens majorité ko san duuru b'a bɔ a y'o san duuru de ta k'a bila ka taa CEDEAO la o kɛra mankan wulila u ye embargo ta an y'o kuma kɛ ka tɛmɛ embargo tɛ CEDEAO sariya si la a tɛ UEMOA sariya si la a tɛ ONU sariya si la mais u y'a kɛ dɔrɔn parce que maaw dɔ ɲɛna n'u ye embargo ta mɔgɔ dɔ tun bɛ mali yɛrɛ la u y'o fɔ an y'a mɛn ko yani tile tan tile tan ni gouvernement in bɛ bin n'a binna gouvernement min bɛ na min ka di communauté internationale a b'o kɛ ala barika la maliyɛnw ko k'u tɛ sɔn o ma o de kama président ye welewele kan bila maliyɛnw ye u bɔra le 14 janvier 2021 u bɔra bɔli min ma deli ka kɛ mali histoire kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn naani de bɔra tile kelen k'a fɔ k'olu bɛ gouvernement k'u bɛ transition k'u bɛ président de la transition kɔ o de y'a kɛ fo bi an b'an sen fila kan min y'a kɛ fana an ma bin parce que an ye anticipation de kɛ kabini gouvernement in sigira le 11 juin 2021 kabini président sigira le 7 juin 2021 mankan wulila gouvernement ni président nɔfɛ u b'a fɔ ma communauté internationale fɛ o kɔnɔna la an ka partenaire fɔlɔfɔlɔ min ye faransi a wulila tile kelen k'a b'a ka coopération militaire cesser ko a ka sɔdasiw ni maliyɛnw kana baara kɛ tuguni a m'a fɔ an ye a m'an la prévenu an m'an labɛn u wulila tile kelen k'olu bɛ taa o la président ye décision ba dɔ ta ko il faut réorienter de façon stratégique notre coopération militaire parce que a sera waati dɔ la sɔdasiw bɛ sa marifa t'u bolo ni marifa b'u bolo kisɛ t'u bolo dumuni tɛ sɔrɔ minɔgɔ b'u la donc a sera yɔrɔ dɔ la an kun t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na donc président ko sisan k'an bɛ changement kɛ n'an tɛ se k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ n'u y'u ka camp attaqué u bɛ se ka lɛri wɔɔrɔ kɛ kɛlɛ la dɛmɛ tɛ se ka na minnu sara fana a tɛ se k'u su ta k'u sutura an tɛ se ka kɛlɛminɛnw san hali an ye avion min san ko a tɛ d'an ma hali u b'a fɔ ko lunette vision nocturne lunette dɔ bɛ yen ni sɔrɔdasiw bɛ taa kɛlɛ la u b'a don u ɲɛ la su fɛ i bɛ se ka yɔrɔ ye hali an kun tɛ se k'a san an ka jamana yɔrɔ dɔ bɛ yen an tɛ se ka wuli k'a fɔ k'an bɛ taa kɛlɛ la parce que c'est la zone d'entraînement nocturne des opérations militaires étrangères donc an ko o tɛ bɛn an ma donc o de y'a kɛ an taara partenaire wɛrɛ fɛ rusi tɔgɔ de bɛ fɔ donc an bɛ rusi ko kuma de fɔ parce que partenaire caman b'an bolo min kuma tɛ fɔ mais an fana t'a kuma fɔ n'u y'a kuma wuli don min na an b'u jaabi donc o de y'a kɛ bi ala barika la an ka armée a bɛ se ka opération kɛ yɔrɔ bɛɛ la a ma a tɛ ɲininkali kɛ mɔgɔ fɛ a tɛ autorisation ɲini a fɛ a ka équipement b'a bolo a ka hélicoptère b'a bolo a ka avion b'a bolo a ka kɛlɛminɛnw b'a bolo donc o de ye situation internationale an kun bɛ min na n'i y'o ye k'a sɔrɔ u ye dɛmɛ bɛɛ tigɛ mali la a bɛ san fila bɔ u tɛ dɔrɔmɛ kelen di mali ma kɔrɔlen bɛɛ tun b'a fɔ ko afiriki jamana si tɛ se k'a yɛrɛ ta ni tubabu t'a dɛmɛ mali guvɛrɛnman y'a yira hasimi goyita y'a yira ko mali guvɛrɛnman n'a gestion ɲɛna a bɛ se k'a yɛrɛ ta ka taamasiyɛn fila saba d'aw ma k'a sɔrɔ dɛmɛ tɛ di mali ma k'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ sen na an ye mun de kɛ pour que jamana ka sumaya sɛndikaw miliyari kɛmɛ fila ani naani o de bɔra k'a fɔ ko harmonisation de la grille salaire o de farala saraw kan ka sɔrɔ an bɛ kɛlɛ la jamana wɛrɛ la ne ɲɛna an ma deli ka yɔrɔ si ye n'aw bɛ kɛlɛ la kɔni dɔ bɛ bɔ sara la de mais ka dɔ fara sara la k'a sɔrɔ jamana bɛ kɛlɛ la o kɛra mali dɔrɔn de la k'a sɔrɔ maa si t'an dɛmɛ a filanan an ye sɛnɛkɛlaw dɛmɛ angɛrɛ min bɛ d'u ma gouvernement y'a subventionné fo miliyari tan ni duuru ka tila ka miliyari fila fara kan ni jɛnɛ donc 17 miliyari tan ni wolonwula donc o ye augmentation ye i y'a fɔ ko 70 pourcent pratiquement san kelen kɔnɔ ka tila ka kɔri sɔngɔ ka yɛlɛ ka taa fo 280 francs o de y'a kɛ sɛnɛkɛlaw ye kuraji sɔrɔ u ye kɔri sɛnɛ parce que an ye jateminɛ kɛ ni kɔri yiriwara transport bɛ yiriwara savon tulu ani carburant feerelaw moto feerelaw bɛɛ b'i yɛrɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la donc o de ye économie an sera k'o kɛ hali barrage de markala a bɛ san tan bɔ sɛbɛn bɛ kɛ gouvernement k'aw k'aw jija ka baraji in dilan parce que baraji a nafa ka bon mali ma kojugu n'an m'a dilan peut être ala kan'a kɛ tiɲɛli bɛ se ka kɛ ko wari tɛ yen an ye 3 milliards et quelque an y'o débloqué k'a d'u ma société minnu cira i n'a fɔ comme minnu binna i n'a fɔ comme Comatex gouvernement ye engagement ta k'a bɛ u ka sara sara hali sisan miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ kabini mois de décembre mobiliselen don la balle n'est pas dans le camp du gouvernement an bɛ min na sisan o ye o ye discussion ni justice ye parce que anw ko k'u ka u ka baarakɛlaw bɛ u ka wari ka d'u ma a kana di maa wɛrɛ ma donc o kuma de bɛ sen na n'o tɛ wari in disponibilen don an y'o kɛ k'an ka armée équipée an ye armée équipée ni san fila kɔnɔ ka tɛmɛ san bi saba min tɛmɛna n'i y'o kɔni ye i bɛ se ka dɔn ko baara kɛra assises kɔfɛ réforme politique kɛra organe unique a kɛra lutte contre la corruption a bɛ sen na bɛɛ ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ an ni an ka partenaire stratégique u b'a fɔ min ma ko faransi u ko k'u bɛ taga an ko k'u bɛ se ka taa parce que olu ɲɛna k'u k'u bɛ taa an bɛ boli boli ka t'u nɔfɛ k'u deli en ce moment min ka di u b'o jagoya sigi an kan an ma taa u fɛ an tora an fɛ an taara baara la u ko k'u bɛ taa fo halas a ye taa ɛ u tilala k'a fɔ k'olu tɛ taa sisan ko fo temps ka d'u ma o temps dir'u ma an ko o waati kɔnɔ accord min bɛ an ni aw cɛ an bɛn'a renégocier ɛ au lieu k'u ka na an k'a renégocier u tora munumunu la o waati kɔnɔ la u bɛ ka ko dɔ kɛ an ɲɛ bɛ min na n'an m'an kɔlɔsi u bɛ na ni tiɲɛni ye an ka jamana kɔnɔ an fana ko n'o don vraiment papier an bɔra a kɔnɔ fiyewu a y'a ka minɛnw ta ka taa bɔ an ka jamana kɔnɔ an b'o an b'o sira de kan ka tila ka takuba fana o sira kelen an y'a ye nafa si t'a la u b'a fɛ takuba o de bɛ maliyɛnw ɲɛ ka na ni jamana wɛrɛ k'u da an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma yamaruya d'u ma o samasamali fana a laban kɛra cogoya ko takuba fana ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o kelen de kɛra g5 sahel fɛ ambassadeur min tora yan u tora k'an ka jamana dɔgɔya ka bɔ faransi u ɲɛmɔgɔw ko gouvernement illégitime an fana ko ni gouvernement illégitime kɔni don e tɛ se ka mɔgɔw bila ka taa o gouvernement kɛrɛ fanfɛla la k'a sɔrɔ en plus u bɛ baara min na jukɔrɔ ka jamana tiɲɛ o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an ko sisan vraiment a k'a ka minɛnw ta ka taa ni waati sumayara don min na a bɛ segin ka na eh, san kelen il y avait un an maa bɛ se ka miiri ko bɛɛ bɛ se ka kɛ mali la kalo wɔɔrɔ kɔnɔ a ko tɛ se ka kɛ o donc bi ala barika la bɛɛ b'a ye ko mali y'a ka dannaya n'a hɔrɔnya n'a se o segira mali ma mais an tɛ faransi kɛlɛ dɛ an y'o f'u ye an b'an ka jamana de nafa fɛ an b'an ka jamana intérêt de fɛ an ko k'u k'an bonya dɔɔni an tɛ se k'u kɛlɛ surtout que maliyɛnw caman bɛ faransi olu yɛrɛ ka intérêt ma an tɛ se ni faransi tɛ se ka kɛlɛ an b'a dɔn an ni faransi peuple tɛ kɛlɛ la u ka jamanadenw dɔrɔn de don donc o situation de bɛ sen na bi fo an ni CEDEAO an kun kan ka bɛn u ka u ka sommet laban in en réalité an ye baara caman kɛ coulisse la président ye délégation bila ka taa ale ni président tɔw tora téléphone an bɛnna bɛɛ kan bon sommet la an m'a dɔn mun de kɛra u ko k'u y'a reporté fo le 3 juillet o kɔfɛ an fana ko sisan fo peuple malien k'a dɔn k'an tɛ maa si kɔnɔ tuguni an ye décret ta ka san fila in fixé o avantage filanan ye mun ye minnu bɛ to k'a fɔ ko an bɛ munumunu la an t'a fɛ ka transition in ban yanni san fila sisan an k'u ka ko a seere filɛ nin ye aw yɛrɛ tulo b'a la sisan jamana caman wulila par exemple Amérique ko ko sisan k'olu yɛrɛ ɲɛna mɔgɔw kan ka transition accompagner tuguni mankan kana to tuguni parce que sisan a bɛɛ sɔnna ko transition élection dɔrɔn tɛ transition f'an ka réforme kɛ parce que ni réforme ma kɛ hali ni président sigira a bɛ bin tuguni o donc baaraba minnu kɛra o de ye an tun b'a fɛ k'o compte rendu kɛ maliyɛnw ye minisiriw bɛɛ tɛmɛna tele la kelen kelen min kɛra u ka baara la min kɛra u ka domaine la u y'a fɔ aw ye ne nana dɔrɔn k'a résumer pour que ni ɲininkali dɔ bɛ journaliste fɛ jamanadenw tɔgɔ la u ka se ka ɲininkali kɛ n k'a jaabi pour que maliyɛnw k'a dɔn ko gouvernement min bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la bi a bɛ maliyɛnw de ka disposition la a bɛ baara min kɛ a b'a compte rendu kɛ maliyɛnw ye compte rendu bɛ kɛ dans la presse compte rendu kɛra CNT ye CNT yɛrɛ premier ministre wele dɔw yɛrɛ ɲɛna ko mankan de bɛ CNT ni gouvernement cɛ mankan si tɛ CNT b'a ka baara la a kɛ parce que a ka baara de ka gouvernement ka baara contrôler gouvernement taara an ye jaabi d'u ma hali bi organe unique chargé des élections a sariya bɛ CNT la an hakili la u kan ka sariya in voter parce que n'a votera dɔrɔn a bɛ ko accélérer président ko an ma sisan comme décret in tara fɛn bɛɛ kan ka teliya sisan organe unique kan ka sigi joona comité de suivi des assises kan ka sigi joona gouvernement ye premier juin an ye le plan stratégique de la refondation refondation kan ka kɛ cogo min na san tan kɔnɔ min kan ka kɛ san duuru kɔnɔ ani an yɛrɛ gouvernement ye san fila min ta baara min kan ka kɛ o kɔnɔ o document gouvernement y'a adopté donc ala barika la ko bɛna teliya sisan maintenant jamanadenw jɔrɔlen don mun de bɛna kɛ le 3 juillet an hakili la an bɛnna min kan o de bɛna waliya parce que a ma waliya sommet kɔrɔ in na a y'an yɛrɛ dabali ban o bɛɛ la an ma mankan ci o an fɔra an y'a fɔ dɔrɔn ko a y'an surprend mais président bɛ discussion la ale ni a tɔɲɔgɔnw ala barika la an kɔni hakili la an bɛna bɛn ko dɔ la yanni le le sommet du 3 juillet n tun b'a fɛ k'o de fɔ en introduction madame maintenant kuma bɛ e bolo ani journaliste bolo hakɛto b'a la sɛlɛla mahamadu